ka bɔ su in na ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka kuma aw fɛ sidiki ni mamasi ta ka ko la ka ɲini aw fɛ aw k'a lagɛ ni hakili ye aw ka ko in lagɛ ni ɲɛmajɔ ye aw k'a lagɛ basigi minan kɔnɔna na mɔgɔ caman y'a fɔ talibi video kɛ ka di ye i ma bɔ ka kuma nin ko in na talibi munna i ma kuma nin ko in na n'o y'a sɔrɔ karisa tun don i bɛ bɔ ka nenni kɛ fan bɛɛ munna i ma bɔ ka kuma parce que sidiki i balima don parce que sidiki i frère de don sidiki n balima don n frère don mais n'i y'a ye ne tun ma se ka bɔ ka kuma n ma se ka bɔ ka video kɛ parce que kuma in tun ma dayɔrɔ sɔrɔ ne yɛrɛ golo la parce que i mɔgɔ o mɔgɔ n'i tun ye foto in ye a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ denmuso b'i bolo o balimamuso t'i bolo o e, muso t'i bolo n'i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye foto in ye a b'i tɔɔrɔ kojugu a tun ye n tɔɔrɔ ka se degré min ma o y'a to n ma se ka n da don a la n ma bɔ k'a fɔ ko a ɲɛna walima a ma ɲɛ n ko est-ce que sidiki de ye nin kɛ wa n ma se ka kuma don min na n bɔra n ka kuma kɛra min ye dɔrɔn n y'a fɔ sani an ka kuma a ye sidiki minɛ a y'a datugu a y'a kɛ tan an ka nin kɛ tan a ye taa denni lagɛ aw k'a ka kɛnɛya lagɛ aw k'a kunkolo lagɛ aw ka psychologue ɲɛnama dɔ ɲini a ye a ka se ka nin ko in surmonter cogo min na d'après les images n y'a fɔ parce que i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye nin a b'i tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ kosɛbɛ malgré que sidiki c'est un frère n artiste ɲɔgɔn don n ko n tɛ se k'a défend nin kan cogo si la parce que nin tɛ bɛn diɲɛnatigɛ mɔgɔ si ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin a b'i tɔɔrɔ i somɔgɔ don o i somɔgɔ tɛ o quand tu es humain a b'i tɔɔrɔ o de la n tun ma se ka n da don a la sira si fɛ mais maintenant k'a ɲini maliyɛnw fɛ sisan komi ko taara tribunal la n'i y'a ye i sera tribunal la i nɔ bɛ ko dɔ de la min ye sidiki bila a la walahi n t'a ɲini k'a ɲɛdɔn a jo t'a la bi a jo t'a la sini a jo t'a la bi a jo t'a la sini mali musow mamasita organisation internationale féministew an'a nationale a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani page min bɛ facebook kan mgd aw bɛɛ aw bɛɛ a y'a lagɛ ni hakilisigi aw ka ko in bila hakilisigi minɛn kɔnɔna na aw ko ko yafa deli wagati tɛ nin mamasita man ka yafa mamasita tɔɔrɔla mamasita ɲanina n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye ayi n bɛna fɔ mama sita yɛrɛ de mama sita e bɛ se ka yafa i bɛ se ka yafa e bɛ se ka nin ko in bɛɛ ban e bɛ se ka yafa walayi e bɛ se ka yafa e bɛ se ka yafa kun jumɛn na parce que nin bɔgɔli in ni nin ko in bɛɛ kɛlen kɔfɛ e tun yafara sidiki ma o i yafara sidiki ma aw continuer na k'aw ka love kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya tigɛ don min na n ye mɔbili san n taara yira sidiki la e mama sita e de tun bɛ k'a filime o an bɛɛ bɛ kɔntan na an bɛɛ bɛ dɔn na y a même pas 5 mois jeli ka den ka denkundi na an bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kan e yɛrɛ de y'an servi café la y'an servi sogo la donc o y'a sɔrɔ i yafara nin bɔgɔli in bɛɛ ma e sera ka yafa o wagati mun kɛlen kama e tɛ se ka yafa sisan parce que hakilina jugu ani mɔgɔ jugu bɛ ka u da don i kɔrɔ ani keleya jugu n b'a dɔn keleya fɛnɛ b'a la mama sita i kɛra sidiki fɛ dɛ sidiki fɛnɛ kɛr'i fɛ dɛ bɛɛ bɛ se k'o seereya tigɛ hali ahmed jabate ka concert la arayani na e ni ne de tun sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛ ka tulonkɛ kɛ an bɛ ka baro kɛ mama m'a fɔ i ka t'i da mama m'a fɔ i ka t'i da e b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ i ye an ka mɔgɔ in bɛɛ to yen c'est vrai ko in ye muso bɛɛ tɔɔrɔ a ye bɛɛ tɔɔrɔ a y'aw bɛɛ tɔɔrɔ walayi a y'aw tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais yafa yafa bɛ se ka ko caman ban sinon ne yɛrɛ tun y'a fɔ hali n'an ye yafa deli mama sita fɛ o tɛ se k'a ka blessure effacer hali n'an ye yafa deli mama sita fɛ a ye douleur min vécu o tɛ se ka o effacer mais a bɛ se ka ko ɲɛnɛman kɛ ni o ye sidiki datuguli baliya ye walasa sidiki ka yafa deli e mama sita fɛ a ye tɔɔrɔ min causer i ye o ka se ka effacer sinon bi an filɛ nin yɔrɔ min na sisan a se bɛ e mama sita ye a se bɛ sariya ye ka sidiki minɛ k'a datugu kaso la mais mama sita o t'e ka blessure effacer o mama sita o tɛ se ka a bɔ e kunkolo kɔnɔ sidiki ye min kɛ e la o mais ne bolo sidiki yɛrɛ k'a ɲɛ jɔ e ɲɛ la ka fara artisi bɛɛ kan ka fara a somɔgɔ bɛɛ kan ka fara maliyɛn bɛɛ kan ka fara muso bɛɛ kan a ka yafa deli i fɛ ka tila k'a yir'i la k'a t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni ne bolo o bɛ se ka e yɛrɛ mama sita dɛmɛ kosɛbɛ psychologiquement i bɛ yafa dimi in bɛ bɔ i kan douleur in bɛ bɔ i kan mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin kɛrɛfɛ tiɲɛ don a jo t'a la dɛ aw bɛɛ b'aw jo kan walahi bilahi a jo t'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛrɛfɛ aw bɛɛ b'aw jo kan sidiki tɛ mɔgɔ ye sidiki ye animal ye sidiki ye sauvage ye muso man ka brutaliser a bɛɛ ye tiɲɛ a ye fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ walahi a bɛɛ ye tiɲɛ ye a t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni o de ka gɛlɛn parce que hali silamɛya la mɔgɔw b'a fɔ astafurula astafurula astafurula kɔrɔ de ala yafa n ma mais mɔgɔw bɛ ɲinan k'a d'a kan astafurula ye ala yafa n ma n t'a kɛ tuguni o de ka di ala yɛrɛ a b'o de baraji minɛ astafurulayi gansan nafa foyi t'a la mais k'a yira ko ɲafara n t'a ɲɔgɔn sen fila o de ka nɔgɔn o de ka o de ka ɲi silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na adamadenya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na mama sita ka sidiki don kaso la a t'i ka blessure effacer mais a ka di mɔgɔ minnu ye ka sidiki lanɔgɔlen ye ka sidiki tiɲɛnen ye o bɛ olu de lakɔntan olu mɔgɔ ninnu de bɛ ka i dɛmɛ k'a f'i ye k'i ka taa i k'a datugu kaso la sidiki bɛ datugu kaso la don min na ne b'a dɔn mama sita a su i bɛ kasi dɔ de bɛ fara i ka tɔɔrɔ kan ala ka dɔ bɔ i ka tɔɔrɔ la ala ka camanba bɔ i ka tɔɔrɔ la sidiki fɛnɛ ye tɔɔrɔ min da i kan ala k'i ɲina a tɔɔrɔ kɔ ala k'i lakɔntan ala k'i lakɔntan n'i ka hɛrɛ bɛ sidiki de bolo ala ka i ni sidiki yɛrɛ segin ɲɔgɔn ma tuguni ka furu bɔ a la ka bɛn bɔ a la ka den bɔ a la i ka hɛrɛ sɔrɔ n'a tɛ sidiki yɛrɛ bolo ala k'i bɛn cɛ ɲuman fɛnɛ ma min b'i dusu suma k'i laɲina nin bɛɛ kɔ sinon mɔgɔw bɛ ka ɲina yɔrɔ dɔ kɔ o mama sita fɛnɛ ye muso de a bɛna a ka vie tɔ kɛ cogo di a exposelen filɛ nin cogo min na mali kɔnɔ est ce que mama sita bɛna cɛ sɔrɔ tuguni min bɛna a furu min bɛna a laɲina nin douleur bɛɛ kɔ min bɛna a laɲina nin dimi bɛɛ kɔ yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ wa image in taara diɲɛ fan caman fɛnɛ après tout ça elle a une vie elle a le droit d'être heureuse elle doit oublier tout ça ça ne doit pas être un blocage au niveau de sa tête pour qu'elle arrête de vivre. Il faut que vous compreniez cela. Aw fɛnɛ ka jɛ aw ka mama sita dɛmɛ mais aw bɛ k'a dɛmɛ dɔrɔn sidiki ka datugu

donc ne bolo yafa bɛ se k'a dusu suma ka tɛmɛ kaso la don kan an bɛɛ ka jɛ an k'aw deli ala ni a ka kira yɛrɛ kama k'aw deli k'aw deli sira sugu bɛɛ fɛ mali aritisi bɛɛ tɔgɔ la mali muso bɛɛ tɔgɔ la denba ɲuman bɛɛ tɔgɔ la aw ka yafa sidiki jabate ma mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ a jo foyi t'a la denmisɛnninya y'a sɔrɔ négligence y'a sɔrɔ fili y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ keleya kojugu y'a sɔrɔ n yɛrɛ tɛ don détail la sa n yɛrɛ tɛ don détail la a mana kɛ diɲɛ ko o ko ye min ye sidiki bila ka nin ko in kɛ a ma bɛn walayi bilayi talayi a ma bɛn nabila yusuf k'a ɲini aw fɛ aw k'a lajɛ hakilisigi minɛn kɔnɔna na aw k'a lajɛ basigi minɛn kɔnɔna na ala ni a ka kira yɛrɛ kama k'o ɲini aw fɛ su in na n b'aw deli asalamualeykum